ee ana edo na nnewi ekwulọ na ichi otu uvio na ụmụolum ovia mmiri na ụmụeri ụkpakete akete iyi nimo ọmaliko na abatete ụlasị na ọkịja ide mmiri na ụmụoji ide mmiri na nkpọ ide mmiri na ogidi ide mmiri na abatete ụzọ iyi ụmụoji ngwurugbe okodu nsị unu bịaba mmụọ anyị ji eme odogwu bịa ezumezu mmụọ niile anyị ji dị mma nsị biko ife niile aka ji ọfọ ji wee dị ebube nna anyị ifikuanim na eri na nri nsị unu bịa ife niile ụmụmpama na ụmụọgari na ụmụ ife anọ ọba ji wee dị ebube ife niile nnewi ji wee karịsịa ife ọraifite ji wee karịsịa ife ọkụzụ ibiribe ọgada ji wee dị ebube si na aka niile ogbunike ji wee bụrụ nwa ife niile ụmụeri ji wee dị na mma ife niile nando ji wee na-ewu nsị unu bịaba mkpọ chiri ụwa ma ude vie n'ụlọ nwa igwe mma nsị unu bịaba ntu afa ndị maazị maazị ndị nze na ọzọ nsi onye akpọrọ ya kpọọ ibe ya mmụọ niile mụ na ya ji eme odogwu ogwugwu njighara mmiri ee arọ ogwugwu ovuve arọ ụmụajana nsị unu bịa mmụọ niile nji dị ebube nsị unu bịa nkene ọjị na okorisi ka ịbụ akpụ ọkalete na akpụ ijite ete kene gị bụ ogirisi kene ọgbụ na-eche ndo kene ebenebe nsị unu bịaba ife niile anyị ji na-eme odogwu n'olu mgbe anyị ji eme mmọnwụ n'ọ kwanụ ekene ka anyị bu n'aka a sị na ekene onye gwọrọ abacha ọ fụ ụgba ọ gwọọ nsị unu bịakwanụ n'obi aṅụrị ka anyị ji bịa ọ ya bụ o sibe ike a kpọba ebe ọ bụla nwata na-ebe na-atụ aka nne ya anọrọ ya nna ya anọrọ ya obi aṅụrị na ekene ka anyị ji wee bịa a sị na ekene unu unu emekwa ọzọ na unu na ekene na ndụ na arụ isi ike unu ekwerọ ka akụkọ ọjọọ n'isi anyị unu ekwerọ ka ọnwụnwa nwaa anyị unu ekwerọ ka ife ifele mee anyị sị unu nara ekene n'afa chukwu okike abịama wee sị unu biko n'ife niile bịara ebe a ngọzi na amara ka anyị na-akpọsa n'isi fa anyị jechaa ife ọma ya eme na nke anyị ọ bịara mbọsị nwanne ya na-aṅụrị ọṅụ ife ọṅụ ama nkọ na be ya anyị ya na-aṅụrị n'ụtụtụ ehihie na abalị ife ama nye manye anya mmiri ama nwa ote n'ebe ebe anyị nọ jụọ na abụba na obi ebele sị gị bịa n'ụbọchị oche oche na mmụọ nji eme odogwu si bịa ite arụ m na-agụ nji dị ike arụ ofu onye nsi unu bịa obute obute obute ọ dịka ọma ngwa agwụ ọgwụ ọ dịka ọma mbute ọzọ nne na-azụ nwa nsị gị bịa agbanabọ ezu na ọmambala oke mmiri na-ebu oke ogbe nsi unu bịa iji eme odogwu nsi unu bịa n'ụlọ mgbe a ji eme egbe ife niile imo steeti ji wee dị m kpọchaa ma akpọrọ mmiri njaba ị ma na m ebidobe nsi oke mmiri nji eme odogwu nsi gị bịaba ama m n'ebe akụ na-ege ntị nsi na ọ bụ unu ka e ji wee bụrụ aka obi nsi unu bịaba na nze na amụ izi ibe ya ka o wee zuo oke ajana imo steeti bịaba ajana njaba bịaba otutu njaba ji eme odogwu bịa nne nwaanyị njaba nne nwaanyị na-enwe oke ife nsi unu bịaba ife niile anyị ji eme odogwu nsi unu bịa ọkụta ọkụ ị n'ọnụ bụ aja ife si na ife ọma ya emere anyị o mela anyị na ụtụ o mela anyị na efio o mela anyị na abalị o mela anyị na uchi o mela anyị na nderi nderi atụ egwu sị na ị ya agọzi anyị na ụtụ efi abalị adịka ibe na-agụ akwa chineke n'enu m chineke dị nsọ dị ebube nyenụ m moto nyaafụ ka m ji maa na o nwe ife dị iche na moto na car anụ mpama dị ka m tutu gaga anyị na-ada agbawa wee fụchaa moto wee fụ na o nwe ife bụ car na ọ moto ka anyị na-anya nwesị chineke dị nsọ dị ebube na ike moto agwụgo m chineke nyenụ m car ka m dị ka ụmụaka ibe m chineke biko ike nji eji ọkpa agwụgo m chineke mezie nụ m ebere lotezie nụ m onye ibe anyị onye nwe anyị chineke dị nsọ dị ebube ife okenye si eso asị na ife nwata ji eso onye afọ ukwu ọ nyụrọ anyụ ọ gbọọ agbọ chineke ibe m na-agba 2018 ọ bụgodu 2013 si nye nụ m onye nwe m sị chineke dị nsọ dị ebube a sị m before arọ a na-agwụ ike nji eji ọkpa aga agwụgo m onye nwe ike nji eji ọkpa aga agwụgo m na-agụ ele ka dibịa ji wee dị ebube onye ngọlụ na ụtụ ọ ya adịrị ya mma ngọrịa na efi ọ ya adịrị ya na mma ngọrịa na abalị na ọ ya adịrị ya na mma mgbe na-ekwukwa nkwute m agụrụ utu nkenye ma na ma ibedo ọgọba ọfụ utu ya na-ekenye na ụtụ o kenye na efio o kenye na anyasị o kenye na nderi ka ọmụmụ wee ghara ịkọ n'ime anyị anyị mụ ozuzu eke anyị mụ ozuzu oye anyị mụ ozuzu afọ anyị mụ ozuzu nkwọ anyị amụta ndị ada na ụmụ okoro ife anyị ji eme ezumezu mụta ndị ya eje mba mụta ndị ya nọ n'ụlọ mụta ndị aka ji ọfọ na aka ji akụ sị na ngọzi ama nkọ na etiti anyị ị ya emela anyị ifeọma na eke i meela anyị ifeọma na oye i meela anyị na afọ i meela anyị na nkwọ na chukwu okike abịama na anyị bịala na ana yoruba ka anyị wee yọrọ ụba a wee mee ka mmiri si wee dozie nwanne nwoke si na anyị negidere mmiri n'oriko ụwa n'isi let there be dry land and there was dry land anyị wee na ya fụ na ike adịrọ n'okwu ọnụ anyị anyị wee kpọọ tipa wee sị akpochiela anyị onunu o wee kpochiela anyị onunu chineke onye ọbụla sị na ya ma mfụ ife ọma ma mfụ ife ọma obodo anyị bịa wee gbochisie mmiri o wee bụrụ obodo onye ọbụla chela ahịa eje iche ife ajọ ife ya eme ya ma onye ọbụla sị na adịm n'iru anyị na agam n'iru anyị dị ya na mma chineke ife anya mmiri ama mmenata ya ọ ya aga n'iru na eke ọ gaa n'iru n'oye ọ gaa n'iru na afọ ọ gaa n'iru na nkwọ ị ya agọzi anyị na ụtụ efi abalị tutu na efi abalị ife niile bụ ebumnobi anyị na-abụrọ njọ ị ya emezula anyị nụrụ ebele mma mezuo onye na-aba ụba n'obi ebele

chineke n'elu nkwugheri ka m na-eme wee na-aga n'iru chineke ekwela ka ọnụ m wee tachie ife ọbụla ya sị na akpịrị ya agụ m chineke tiwa nụ m ya mmụọ nji eme odogwu ee okwu okwu na nkpologwu ee nsị chineke na-eme ife siri ike ọ dị mfe na enu amesi na enu nkpologwu na ụmụchu na achịna na enu igbo ukwu na ọraeri na akwaeze nsị na enu nnọkwa na enu nnobi na enu ọka etiti na enu nnewi na enu ọkụzụ ee na enu nteje na enu ife niile na ndochi dị ebube na enu ọmụọ na Ọmambala niile Ọmambala na Oyi si nnu na ya dịsị ife niile anyị ji eme odogwu na emela anyị amala igozi anyị na eke igozi anyị na oye chineke dị nsọ dị ebe mpụta ụwa ọzọ mma na-eme nkwugheri onye na-aba ụba n'obi ebere na-adị ka ibe na-agwa akwa ihe eme ka ife niile anyị bu n'obi na-abụrala anyị njọ ya pụtala anyị ife n sị chineke na ebela agụbe na ego agụbe anyị ebegide ka ego wee bịasịa ihe emela ya na ụtụtụ imela ya na ifio imela ya n'abalị etu a kwulu ka ọ ya adị be anyị n'afa Chukwu Okike Abịama Ee, ndị Igbo ekene m unu ndị Igbo ekene m unu Ee, ee, unu n'anya